sa bhliain míle naoi gcéad nócha is a sé, agus tá mo bhreithlá ar an fichiú lá de Aibreán. Tá mé a cónaí i Dún na nGall, agus tá ceathrar i mo teaghlach, mé féin, mo tuismitheoirí agus mo dhriofúr. Blánaid is ainm do mo dhriofúr, agus tá sí trí bliana déag d'aois. Tá sí sa scoil seo liomsa, agus is dochtúir mo dhaid. agus tá teach dhá stór againn i nDún na nGall. Go hálainn, ceart go leor. Sadhbh, cad é do thuairim faoin scoil seo? An dtaitníonn sé leat anseo? Is breá liom an scoil seo. Tá a lán cairde agam anseo agus is cónaitheoir mé agus is breá liom sin. Ceapaim bíonn an craic níos fearr ag na cónaitheoir. ag na cónaitheoirí. Cén fáth go ndeir tú é sin? Um. níl fhios agam ach tá muid um le chéile um gach lá agus tá muid cosúil le clann. Sea, go hálainn. Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil? Oh, bhuel, déanaim Gaeilge, Mata, Fraincis, Béarla agus ansin Fisic, Ceimic, Bitheolaíocht agus an Laidin. Laidin, Agus cad é an t-ábhar is fearr leat? Laidin an t-ábhar is fearr liom. Cén fáth? Bhuel, tá sé an-loighciúil agus éasca a fhoghlaim, ceapaim, agus tá an múinteoir, an tUasal Brett, go han-mhaith. Cén fáth go gceapann tú go bhfuil sé go han-mhaith? Bhuel, tá sé an-ghreannmhar agus ceapaim is duine spreagúil é. Go hálainn ar fad. Cá raibh tú ar laethanta saoire an bhliain seo caite? Chuaigh mé agus mo mhuintir go dtí an Fhrainc. Gach samhradh téann muid go dtí an áit céanna, an fheirm sna sléibhte os cionn Grasse i bProvence. Tá sé go hiontach. Bhí muid ansin an bhliain seo chugainn, seo caite, le haghaidh dhá sheachtain, ceapaim, agus caitheann muid na laethanta ag snámh sa loch agus ag déanamh siúlóidí móra sna sléibhte. Agus rud cosúil sin. Yeah, sin go hálainn ar fad. Cad a dhéanann tú ag, cad a dhéanann tú ag, ag na deirí seachtaine? Tar éis na scoile Dé Sathairn, téann mé go dtí an halla spóirt nó go dtí an leabharlann agus déanann mo staidéar ansin agus ansin Dé Domhnaigh. téann mé go dtí an halla spóirt nó go dtí an leabharlann arís agus ansin tar éis an lón téann mé go dtí na siopa le mo cairde nó go dtí Dún Droma ag siopadóireacht. Oh, go hálainn ar fad. Feicim go bhfuil tú ag caitheamh éide scoile. Cad é do thuairim faoin éide scoile? An dtaitníonn sé sin leat? Is maith liom an éide scoile. Ceapaim tá sé éasca agus tá sé an-chompordach ach tá, like, em, chuir sé stop de an comórtas idir na cailíní ach, like. An bhfuil an comórtas go dona idir na cailíní nuair nach mbíonn siad ag caitheamh éide scoile? Hm. Níl fhios agam mar tá éide scoile agam ach, like, em, ceapaim, like, em, Tá éide scoile an-loighciúil. Ar mhiste leat scéal greannmhar a insint dom, rud, eachtra ghreannmhar a bhain duit? An bhliain seo caite, nuair a bhí mé ar mo laethanta saoire le mo mhuintir, bhí mo dhriofúr agus mise ag fanacht sa chalet dár cuid féin agus bhí sin go hiontach ach lá amháin d'éirigh mé agus chuaigh mé go dtí an doras agus níl mé ábalta an doras a oscailt agus ansin fuair mé mo dhriofúr agus ní raibh sí ábalta an doras a oscailt ach oiread ach ansin tar éis cúpla nóiméid bhí plean agam agus ansin bhí sí ina suí ar leac na fuinneoige ach bhí sí eaglach a léim amach agus mar atá mé driofúr go hiontach thug mé sonc beag di agus ansin

ach ní maith liom an ceol clasaiceach. An ceoltóir is fearr liom Leonard Cohen mar cúpla bliain ó shin thug mo tuismitheoirí ticéid do cheolchoirm Leonard Cohen agus bhí sé go hiontach. Sea, agus bhain tú an-taitneamh as. Cad iad na pleananna atá agat don todhchaí? Bhuel, Ba mhaith liom leighis a dhéanamh sa ollscoil, b'fhéidir i Coláiste Tríonóide nó i ollscoil i Sasana, agus ba mhaith liom a bheith i mo dhochtúir, agus ba mhaith liom a bheith ag taisteáil freisin, b'fhéidir go dtí Meiriceá Theas. Agus ehm. ach like tá sin a lán airgead so níl fhios agam. Go raibh míle maith agat. Fáilte romhat.